Hi, Dia dhaoibh ar maidin! An bhfuil sibh go maith? Sin an crann Nollag agus tá na bronntanais faoi agus ar ndóigh sa chúinne tá an chrib. An bhfeiceann sibh sin? Casfaidh mé an camera timpeall ar feadh soicind go bhfeicfidh mé sibh go léir. Fáilte! Cá bhfuil sibh? Seo ceacht Gaeilge do na hísealranganna agus mar a fheiceann sibh tá sé beagáinín dorcha ar maidin. Casfaidh mé an camera timpeall go bhfeiceann sibh agus an ghealach sa spéir, an bhfeiceann sibh sin? An bhfeiceann sibh an ghealach nó an ré? Agus tá paidrín beag ar eolas agam faoin ré. Feicimse an ré agus feiceann an ré mé. Go mbeannaí Dia an ré is go mbeannaí Dia mé. Amen. Isn't that nice? Nach bhfuil sin go deas? So casfaidh mé an. camra timpeall arís go bhfeicfidh mé chuile dhuine. Haigh arís! Rachaidh mé isteach sa scoil agus cuirfidh mé an camra timpeall go bhfeiceann sibh na maisiúcháin uilig. Agus níos fearr ná sin, nó níos tábhachtaí ná sin is dócha, tosóidh mé leis an gcrib. Cé hé? An leanbh Íosa?

Anseo Daidí Íosa? Agus cé hiad seo? Sin aingeal, nó b'fhéidir feirmeoir, aoire, an bhfeiceann sibh an mú ansin? Sin an bhó laistigh ansin, an bhó. Agus an bhfeiceann sibh feirmeoir eile anseo, nó aoire, agus tá uan ar a ghuaillí aige. Tá caora eile ansin. Cá bhfuil an chaora eile? An ceann, an bhfeiceann sibh an chaora mhór? Seo rí amháin, rí eile, agus an tríú rí. Tháinig siad uilig chun cuairt a thabhairt ar Íosa. Agus tá Íosa ansin sa mhainséar ina luí. Seo an mainséar agus tá sé sa chrib. An bhfeiceann sibh an t-uisceadán ar maidin? Feicim Daidí na Nollag ann. Tá sé ann. Is maith leis a bheith ag snámh. Tá sé fliuch, fliuch, fliuch, Daidí na Nollag. Tá sé ag snámh agus ag tumadh leis na héisc ansin. Tá sé breá sásta leis féin. An bhfeiceann sibh an meangadh gáire atá air? Tá sé sásta. Agus in aice leis tá crann Nollag freisin. Tá sé sin galánta agus tá na bronntanais faoi agus seo ár gcrann Nollag agus ag an mbarr tá an réalta, réalta órga agus anseo tá na maisiúcháin uilig air. An bhfeiceann sibh sin?

Bronntanas glas, níl aon ainm ar sin ach an oiread, á, tá dhá cheann ann. Now, rithfidh mé isteach sa halla go bhfeiceann sibh. Ó, tá tinsil anseo freisin, a thuilleadh tinsil. Agus tá na stocaí Nollag suas, stocaí Nollag, stocaí Nollag, stocaí Nollag, an bhfuil aon rud ann? Níl aon rud ann. Níor tháinig Daidí na Nollag go fóill. Níor tháinig sé go fóill. Hó hó hó agus tá sé ar crochadh ón líne. Aigh! Bí ag luascadh! Ag luascadh, luascadh, luascadh! Is maith leis a bheith ag luascadh agus ag spraoi ar an líne. Fan ansin, Daidí na Nollag! Ná tit! Maith an Daidí na Nollag. Stoca eile. Nach bhfuil sin go deas. Pictiúirí Nollag. Ealaín Nollag. Daidí na Nollag mór fada. Tá cosa móra fada ar Daidí na Nollag ansin, nó faoi Dhaidí na Nollag. Tá sé chomh mór. Tá sé cosúil liom féin, nach bhfuil? Daidí na Nollag ard. Agus ar crochadh anseo, tá maisiúcháin eile, an bhfeiceann sibh sin? Tinsel ag dul ar fud na háite. Agus ar ndóigh, an chrib mhór, is aoibhinn liom an chrib seo. Seo an rud is fearr liom sa scoil. Feiceann tú Íosa arís, sa mháinséar ina luí, Muire, Iósaf. Ó! Ní raibh an leaid sin agam cheana, an t-asal. Í-á! Í-á! An chaora, ar ndóigh. An bhó laistigh ansin agus tá na hainmhithe ag coinneáil Íosa go deas te agus teolaí. Feiceann sibh na ríthe, rí amháin, an dara ceann agus cá bhfuil an tríú ceann? Ó yeah, tá sé anseo. Tháinig siad chun cuairt a thabhairt air. Agus ar ndóigh is aoibhinn liom an réalta ansin taobh thiar de gach rud. So, siúlfaidh mé ar aghaidh beagáinín. Stocaí, nach bhfuil an scoil maisithe chomh deas! Feiceann sibh sin?

Casfaidh mé an camera timpeall ar feadh soicind. Hoo! Tá mé as anáil. Hoo! Ar chuir mé aon rud suas mé féin i m'oifig? Casfaidh mé an camera timpeall go bhfeicfidh mé. No, ní fheicim aon tinsel. Cá bhfuil mo chrib? Agus mo chrann Nollag? Agus mo Dhaidí na Nollag, ní fheicim aon rud go fóill, ach tá rud nó dhó agam ceart go leor, agus feicfidh sibh sin i gceann tamaillín bhig. Ok, tosóidh mé b'fhéidir le scéal daoibh. Seo ceann álainn a bhí agam sa bhaile. Seo ceann faoi Bran. Bran agus an Nollaig. So anois. Oíche Nollag atá ann, a Bhrain. Tá go leor le déanamh. Cá bhfuil Daidí na Nollag? arsa Bran agus é ag breathnú amach an fhuinneog. A Bhrain, bhfuil tú ag cabhrú liom? An bhfuil sé ag cabhrú? Ní hea. Trá-la-lá-lá-lá-lá-lá-lá-trá-la-lá-lá-lá, ag canadh atá sé. Níl Mamaí sásta. Hmm, Bran, bí ag cuidiú léi. An bhfeiceann sibh anseo, tá an spideog agus tá cuileann agus is dócha go bhfuil crann Nollag gearrtha acu chomh maith ar an gcáirrín sleamhnáin sin, cáirrín sleamhnáin. Casfaidh mé an leathanach timpeall beagáinín. Déan an beart i gceart, a Bhrain. Tá sí ag cur páipéar beartáin ar an mbeart agus tháinig mé ar scoil le beart nó dhó freisin daoibh. An bhfuil an ceann sin go deas? Parcel, sin an Béarla do bheart. parcel, nó present, bronntanas, sin beart deas freisin, nach ea? Agus féach, chuir mé ribín ar an mbord, an bhfeiceann sibh an ribín? Nach deas an ribín é sin? Yeah. Bhuel, ar aon nós, níl Bran ag cabhrú, cé acu mo cheannsa? Tá sé ag oscailt gach rud! Ó, Bran! Cén fáth nach gcabhraíonn tú liom, Mamaí? Anseo. Bí cúramach, Bran, agus é ag dreapadh in airde ar an dréim, ag dreapadh, dreapadh, dreapadh, dreapadh, dreapadh. Féach air. Tá sé ar bharr an dréimire. Ababú! Agus é ar tí titim. Damáiste arís. Ugh! Madraí beaga. Cé atá ag an doras? Ritheann Bran go dtí an doras, cnag ar an doras is féach isteach. Bain díot do hata is siúl isteach. Suigh ar an stól, is bí ag ól, is cén chaoi a bhfuil tú ar maidin? Ó! Cé atá ann? Mo chairde! Ag canadh carúl! arsa Bran agus é chomh sásta leis féin. Bualaimis, bualaimis, bualaimis go léir, Tá Daidí na Nollag ag teacht anois anuas an similéar. Ó! Bualaimis, bualaimis, bualaimis go léir, Tá, fan go bhfeicfidh sibh, tá Daidí na Nollag ag teacht anocht anuas an similéar. Tá sé beagnach réidh, tá na bréagáin ar an slé, sheol mé mo litir, anois cad a dhéanfaidh mé? Is maith le Rudolf rith, tá a shrón glan is glé. Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht anuas an similéar. Yeah, tá siad ag canadh, agus an bhfeiceann sibh mo Dhaidí na Nollag? So bhí maisiúcháin agam. Tá sé in am luí, bhuel, Tá sé in am dul a luí, a Bhrain, arsa Mamaí, ach fós tá Bran ag spraoi. Is breá leis a bheith ag spraoi. Ach cá bhfuil mo bhronntanas? agus tosaíonn sé ag útamáil agus ag iarraidh a cheann féin a aimsiú. Téigh a chodladh, a Bhrain in ainm Dé! Mamaín bocht, tá sé, tá sí tuirseach traochta leis. Téann sé suas ar an gcrann Nollag ag iarraidh a bhronntanas a fháil. Agus féach! Fuair mé é! Fuair sé a bhronntanas! Cad é a bhí ann? Cnámh! Mmm! Mo bhronntanas! Ach titeann an crann síos agus é ag iarraidh é a fháil. Tá Bran ina chodladh ar deireadh. Oh, buíochas mór, arsa Mamaí. Tá sí chomh sásta go bhfuil sé ina chodladh. Agus féach! Tá Daidí na Nollag ag teacht! Tá Daidí na Nollag ag teacht le Rudolph is an slé Tá Daidí na Nollag ag teacht le clipidí clopidí clé Tá, fan go bhfeice sibh cá bhfuil siad, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá bronntanais! An bhfeiceann sibh iad? Tá bronntanais aige domsa mar is buachaill maith mé Tá bronntanais aige domsa, hip hip hip hip hurray! Á, bhí sé sin go maith, thaitin sé sin go mór le mo pháistí. Ahm, dúnfaidh mé mo leabhairín, soicind go bhfeiceann mé. Agus taispeánfaidh mé rud eile díbh. Yeah, fan go bhfeice sibh. Bhuel, tháinig mé ar scoil ar maidin le dhá Dhaidí na Nollag. An ceann seo atá in ann seasamh agus an leaid seo a thiteann síos i gcónaí. Níl fhios agam cad tá mícheart leis an leaid seo. Now, fan suas ansin go bhfeiceann mé. An bhfanfaidh tú suas dom? Fanfaidh sé suas dom. Tá siad chomh breá sásta leo féin. Bhuel, a pháistí, tá dán eile ar eolas agam díbh agus téann sé mar seo. Cóta. Tógfaidh mé an leaid seo. An bhfeiceann sibh sin, an dearg cóta sin? Ó! Ó! Titeann sé arís. Maith thú, a Dhaidí na Nollag, cuirfidh mé thú ansin. Cóta. Cóta. Cóta mór dearg. Féasóg fhada bhán. Buataisí. buataisí dubha leathair, mála mór lán, féach, líonfaidh mé an mála lena bronntanais, mála mór lán, níl sé lán go fóill, tá mé ag líonadh an mhála, tá mé ag líonadh an mhála, tá mé ag líonadh an mhála anois, mála mór lán, féach, tá sé lán, mála mór lán, fágfaidh mé an mála ansin in aice, mála mór lán,

an tseachtain seo caite agus theastaigh uaim go géar é a dhéanamh. Bhí an dán seo agam díbh agus ní bhfuair mé an seans i gceart chun é a léamh. So b'fhéidir go mbainfimid triail as anois go bhfeicfidh mé. So cuirfidh mé seo ansin. So, fan go bhfeicfidh sibh. Teach Tithe an t-ainm atá air. So. teach ag an seilide, teach beag cruinn, tugann sé leis é ar a dhroim. seilide, slán seilide! teach ag an madra, amuigh sa chlós, doras breá mór ann, gan aon fhuinneog, slán a mhadra! teach ag an. Spideog! Spideog! Whoa! Istigh i dtor! Whoa! An bhfeiceann sibh sin? Uibheacha, uibheacha beaga ann, éan ar gor! Agus na héiníní ag briseadh amach. Tithe deasa iad go léir. Tá an teach seo go deas, tá an teach sin go deas, tá an teach seo go deas freisin. Tithe deasa iad go léir, ach is fearr go mór liom mo theach deas féin. Ó, bhuel, bhí sé sin ar fheabhas, thaitin sé sin go mór liom. Bhuel, tá mé beagnach críochnaithe, a pháistí. Níl le déanamh anois agam ach b'fhéidir Daidí na Nollag a chur ag damhsa díbh. Tá sé in ann damhsa. Fan go bhfeicfidh sibh. Osclóidh mé an doras arís go bhfeiceann sibh. Cuirfidh mé é ag damhsa anseo beagáinín faoin gcrann Nollag. Now, casfaidh mé seo timpeall. An bhfuil sibh réidh? Féach. Now, nach bhfuil sé sin, nach bhfuil sé chomh sásta. Féach. Tá sé ag canadh. Now níl Gaeilge ar eolas aige ach tá sé ag déanamh go maith ansin. So. Fágfaidh mé Daidí na Nollag ag damhsa ansin agus feicfidh mé sibh arís an tseachtain seo chugainn. Beir bua! Go n-éirí libh go léir!